Pa Lahiri Kay TV timakupasirani nkhani zapamwamba and za dziko lathu makona onse a ziko la Malawi. A Malawi ambiri akuonesa kusakondwa ndi usogoleri wa Dr Lazarus Chakwera pochita zionesero. Koma ambiri m'Malawi muno akuchita zionesero pokwiya ndi usogoleri wa Dr Lazarus Chakwera pochita zionesero zawo ngati ku Lilongwe zionesero zinachitika kale Mzinda wa Blantyre zachitika kwa 2 days mowirikiza komanso ku Balaka akufunanso achite zionesero ngakhalenso ku Mangochi, ku Mzuzu monsemo alemba kale zikalata zawo ngakhalenso ku Zomba kuonesa kusakondwa ndi kukwiya kwa ulamuliro wa Malawi Congress Party.

Ngakhale zili choncho, Amalawi ambiri akudandaula chifukwa chonena kuti anthu ambiri akuvulazidwa ndi apolisi and akuthiridwa teargas, boma likutetezedwa ndi apolisi and apolisi sakufuna kuteteza zika za ziko lino. Apolisi akuponya teargas ku sukulu, kuwaponyera ana a sukulu, ndi mmene zikuchitikira kuno ku Ndirande. Ana a sukulu osalakwa, ku sukulu ana ali m'kalasi akuwaponyera teargas. apapa anthu akupita ku polisi anyamula bokosi koma apolisi safuna kumva ma- ma- mavuto a anthu kuti anthu afuna ayende mwamtendere ndi mmene zikuchitikira kuno ku Ndirande penipeni pa Chinsewu
Anthu ambiri dziko lino la Malawi sakukondwa ndi usogoleri wa Malawi Congress Party omwe ukusogozedwa ndi Dr Lazarus Chakwera and mu history ya Malawi Nkoyamba msogoleri kunyozedwa kutukanidwa mosakhala bwino chifukwa cha kusakondwa ndi usogoleri wake and a Malawi wochuluka akuchita zionesero poonesa mkwiyo ndi kudula kwa zinthu, kusowa kwa forex komanso Posakwanirisa msogoleriyu malonjezo ake ponena kuti azizadya katatu and usogoleri wake uzakhala wokomera munthu wina aliyense koma pamene wafika Malawi pa kunena chilungamo mosabisa amalawi ambiri akuzunzika and apolisi angomenya anthu pofuna kuteteza chipani kapena pofuna kuteteza msogoleri pamene zinthu sizili zabwino kwambiri and amalawi ambiri akulira akuzunzika kukhala osadya Mtsogoleri wa dziko lino akanakhala wina akanangopanga resign, kutula pansi udindo, kudzisungira ulemu chifukwa chonena kuti ngati nzika sizikukufuna and amalawi akulira. Ndikhulupira kuti mtsogoleri wa dziko lino wayesetsa kupanga ma plan kuti mwina zinthu zitheke kapena kuti zinthu zisinthe koma zikumukanika and pamene zafikapa akanangopanga resign pozisungira ulemu. Koma mtsogoleri wa dziko lino sakuwerengera, sakumva madando ndi kulira kwa Amalawi. Iye angoti zake zikumuthekera and atsogoleri a chipani chake zikuwathekera ngati nduna zake ndi ena onse pamene sizili zabwino. Ngati a Malawi akulira akanangowamvera kupanga resign kapena kupanga solution yoyenera kuti mavuto ali dziko lino athe osati kumangolozana zala kumatuma anyamata kumakatema anthu sizili zabwino. Nzika zizivutika, anthu kuzunzika sizili zabwino. katundu atchipe, petrol azipezeka, forex ipezeke, anthu kudya katatu kamene akalonjeza nthawi ya kampeni kuja azidya. Ndipo sangamuonenso Malawi akuchita zionesero, sangamuonenso Malawi akuotcha matayala pa msewu, sangamuone Malawi akuyankhula kapena kunyoza ayi.